Sameer Suleiman wabweratu ndi moto kwambiri mpakana kupereka ma warning kunena kuti akhala akuthothola anthu onse amene adzichita ulesi ku parliament kupanira kuti eh, ameneyi bwanji mphamvu zimenezi bwanji tisanayambe nkhani pepani kwambiri nkhani iyi yachitika dzulo koma timafuna tiyiwulutseko pa zifukwa ziwiri zitatu talephera kuyiwulutsamo nthawi yake chifukwa cha magetsi akuvuta hey, yamagetsi ndi madziyo tibwera nayo sopa yokha imeneyo tiyikambe komano kuchokera ku parliament dzulo kunalitu zochitika kuteko kuli amene amatchedwa kuti no ma parliamentary committee ndiye kuti no makomiti amene amakhala pansi ndikumayang'ana zokhudzana ndi chitetezo kuli komiti ina imayang'ana zokhudzana ndi zaulimi komiti ina imayang'ana zokhudzana ndi zamabizinesi komiti ina makomiti amenewo amakhala ndi machairman awo amene amatsogolera makomiti amenewo amachita kusankhana okhaokha kumeneko nde kuchokerano mu makomiti amenewa kunali no ngati no atasankhanasankhana amachita no ma orientation kapena kuti kuphunzira ntchito yawo ntchito yanu muzigwira motere motere ngati no makomiti eh? osati ngati no aphungu chabe koma mano mukakhala kuti no kuli no ma meeting ako amakomiti amenewa ntchito yanu muzigwira motere motere motere motere zimene zikuyembekezerwa kwa inu ndi zotere zotere zothandiza dziko motere motere motere motere motere ndiye no kuti mmakomiti muja muli amene amatchedwa kuti no ma chairman amene amatsogolera makomiti amenewowo ndi pamene pabwerano a Suleman ngati spika wa nyumba ya malamulo kuyankhulapo kunena kuti si apa tikuphunzitsana ntchito tizigwira motani ngati ma chairman chanichani makomitimu ineyo ndikuwuzeni sindinyengerera wina aliyense amene azigwira ntchito mwa ulesi kwambiri ma chairman amene azigona pa ntchito yawo ndikangokuzindikirani fired nthawi yomweyo chifukwa chani inuyo mmakomitimu muli ndi ntchito ndi udindo ofunikira kwambiri ku dziko lino kupanga zoona kuti mudzifunsa ndithu kuligwira boma pakhosi kupereka accountability ma checks and balances kuti no ndalama ndi misonkho ya amalawi isamagwiritsidwe ntchito molakwika ndi bomali Nde inuyo ngati muzipezeka kuti mukumagona, mukulephera kugwira ntchito yanu, sindinyengerera ayi ndizingothothola kuikapo ena, kuthothola ena ayikidwepo chifukwa ndekuti inuyo simungathandize dziko la Malawi pa udindo umenewowo ngati chairperson, chairman wa komiti imeneyo. tiyerekeze komiti mwina yokhudzana ndi zaulimi parliamentary committee yokhudzana ndi zaulimi yafika nthawi yokhudzana ndi zamafetereza nde tiyerekeze boma mwina likufoyilitsa zina zake zokhudzana ndi mafetereza inuyo ngatino a chairman ochokera ku komiti yoyang'ana za ulimi simukangokhala chete ai mukuyenera muyambeno kumabweretsa kuti inu aboma mukupanga chani mukuyenera mupange mukuyang'ana nthawi mukuona mvula kumwambaku mwathandiza malawi tapangani zoti muwathandiza malawi koma nthawi imene muzingokhala chete zinthu ngati zimenezo mukumapanga zoti inuwa ndi anthu aulesi kwambiri simukutha kuthandizira bomali kuti mwina mwake lithe kukwaniritsa ntchito yake chifukwa mbali imodzi yotsutsa ija ndi kuti ndikulithandiziranso boma kuti ligwiritse ntchito ma resources amene ayikidwa kuchokera ku boma kuti no agu- ah, ochokera mm, mi- ma- matumba a amalawi misonkho kuti no agwire ntchito moyenerera koma ngati mwalephera kupanga zimenezo sindizachani sindizakunyengererani ayi posatengera kunena kuti no inuyo kaya mukutsutsa dpp nde ine mmachokero dpp nde fo yoti simukuyitsutsa dpp yo nde basi ineyo ndipezeke zonoti no ndikungoyang'anani awa ndeti asiye komwe kuti sachosisankho pamene simugwira ntchito ngati simukugwira ntchito fired fired fired fired panopa ndi nkhani yokhuzana ndi malawi osatinso kunena kuti no chipani kapena chani chani mukagwire ntchito bwinobwino kumeneko ndipo ntchito yanu pamene pakufunikira mukatsutseko mukatsutse kupereka ma checks and balances kulithandizira boma kuti no ntchito yake yotumikira amalawi ikwaniritsidwe osati kumakagona kumeneko ndinene zonoti ndi zimene ayankhula a sameer suleman chifukwa chani nkhani kunena kuti yachitika dzulo chifukwa chani ndikuyibweresa lero chabwino za magesizo zatipangisa kuti tichedwetse nkhani koma timafunanso tikambe zonena kuti zimene akuyankhula ndi zoona zisangochoka kuma komiti kokhako ayi zipitenso ngakhale kwa aphungu a nyumba ya malamulowo amene ali kumbali yotsutsa cholinga chanu ndikuonetsetsa zonoti mukuthandizira boma kuti ligwire ntchito bwinobwino kupereka ma checks and balances pamene zikukhotakhota mukayikira kuti boma likukhotetsa pena pake zinthu tayimirirani ndikutsutsa eh, ngati muja ankachitira suleman nthawi imeneyoyo dpp ili kumbali yotsutsa munaona mmene ankapangira ankavuta kwambiri ankamtulutsa chilango chifukwa chani amapereka pressure kwambiri kuboma ndi zimenenso zikufunikira muziwapasa pressure pamene iwowa akulephera kugwira ntchito yawo bwinobwino pamene mukuona kuti pakukhotakhota kutera ndekuti muthandiza amalawi kutumikira amalawi fo anthu aja akapsa kuti akapangano zolondola zolondolazo zikapindulira ndani amalawi amene mwathandizira kuti no zimene zichitike ndani ndinuyo ndekuti pamenepo mwatumikira malawi iyayi muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kuwayika molemekezanso maganizo anzathu kwa amene simunatipange subscribe titi tipangeni subscribe ku channel chathu cha malawi trends tv cholinga chonena kuti nkhani zomwe timabweresa pano zikufikani mosavuta akuti